dịka onye ọrụ ugbo si enwe ndidi ma ọ rụsị ọrụ n'ugbo ya bụ ka anyị bụ mmadụ kwesịrị isi na-enwe ndidi n'ihe niile anyị na-eme ọkachasị ebe anyị na-achụ ihe nke ụwa maka igbo sịrị na onye ndidi na-eri azụ ukpoo ka anyị na-apụ na-abata ebumnobi anyị bụ ka mbọ anyị niile ghara ịla n'iyi maka o nweghị onye chọrọ ka ahịa ya bụrụ nke ghọrọ aghọ ọ na-abụ chi fo ụbọchị ọbụla onye ọbụla ebido ịgba mbọ maka ihe ọ bụ ụbọchị ga-ebute maka ihe onye gụrụ nkịta ya ka ọ na-aza ọ dịkwanụ mkpa ka anyị niile mara na ihe ụwa enweghị usoro ụfọdụ gbara mbọ ọ ma gaziere ha n'obere oge ụfọdụ gbakwaranụ mbọ o tetụ aka tupu ọ gaziere ha ka ọ dị na anyị maara na ihe anyị ji agba mbọ na ihe ọbụla anyị na-eme bụ ka ihe ọma nke ụwa were gaziere anyị niile mana na mbọ anyị niile ọ dị mkpa ka anyị mara na iwu abụghị na ọ bụ ozugbo anyị malitere ịchụ ka anyị na-achụta ọtụtụ ihe ụwa dị ka mbe a na-ebido n'ala were rigoro ya elu ọ na-abụ onye bido ịgba mbọ ọ naghị etiere ya ndidi onye ọbụla chọrọ iri uru ọrụ ya ozugbo o bidoro gbawa mbọ ndị dị otu a bịazie ha chụba ihe ụwa n'ike ma chefuo na ịchụ ihe ụwa n'ike na ọnwụnwa bụ nwanne etu o sina dị chetakwa na ọkụkọ na-akwa akwa nwere mgbe ọ bụ akwa nke ọ bụla ị na-eme dị mma tiere ya ndidi maka na gbanụ gbanụ gwuchie ji o mechie o hulata ala were chọba ya onye ahụ nke ya gaziri tupu nke gị ị maara mgbe o bidoro gbawa mbọ ma tiewere ya ndidi ekwela ka ihe ọbụla mee gị chere na ịchụ n'ike kasị mma maka ọchụ n'ike na-ala n'ike buru n'obi mgbe niile na ọ bụghị ụbọchị a mụrụ nwata ka ọ na-azọ ije ọ bụghịkwanụ ụbọchị a kọrọ n'ubi ka a na-aghọrọ ma gị echefukwala a na-ebu ụzọ agụ otu tupu a gụọ abụọ mana ọ dịkwa ezigbo mkpa ka anyị mara na ngala abụghị ndidi ka onye ndidi nwere olileanya na mbọ ọ gbagoro ma ọkwanụ nke ọ ka na-agba onye ngala enweghị olileanya ọbụla na-abụghị agụụ maka o nweghị onye na-eri ebe ọ rụghị ka ị na-eje na-abata gbasie mbọ gị ike ma tiere ya ndidi maka ọ bụrụ na ọnwụ egbuchughị ji e jiri wee chụọ àjà e mesịa ọ ga-epu ome tiere ihe ụwa ndidi enyi m ihe ehi hụrụ gbalaga ọsọ ọkụkọ ekwesịghị ịtụ ya ọnụ ya mere chetakwa ka i mee ihe niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje covid ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ satọde abalị iri na abụọ nke ọnwa septemba bụkwa ahịa eke n'ala Igbo anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye ị nụrụ olu ya bụ maazị Ndụdị na-asị unu ka e mesịanụ maka be ahụ ka i sonyere anyị n'izu ụka ọzọ anwụchule